Kalata kuchoka kumudzi kumalawi obwande muli chani achimwene ndakondwatu kwabasi kuti ndapezanso danga lokulemberani kalata mu nyengo ino yovuta pena pake tu niye mwangoona kukhala munthu osayamika koma mu zaka zino mumapezabe munthu wakulemberani kalata muchiyese cha mwayi kwambiri Anthu a masiku ano za makalata ayi ndithu, moti m'badwo ukubwerawo mwinanso udzidzadabwa kuti makalata ndiye kuti chani? Ndi mmene tikupangira zinthu zathu nkutheka makalata idzakhala mbiri yakale. Anthu azidzatiseka kuti koma amwene, makalatawo anthu amaganiza bwanji? Amakhala ndi nthawi yochuluka eti? Kaya muli bwanji anzathu ndi ku Mangalande muliko. Kukamba za tonsefe kuno ayi ndithu moyo amwene. Awa a Khweze buses-wa akutisamala kwabasi, kutiguliranso sitampa, kutilimbikitsabe kuti ayi bodza ubwande, alembeni kalata achimwene anu. Kwa iwo onse amene amafuna kuyenda maulendo a pa bus a dongosolo, a wofowofo, ndiye ndi Khweze buses-tu basi. Khweze buses nde wofowofoyo Ndikudziwa mwina mudzifunsa kuti kodi Obwande, nkhani za misewu mumkadandaula zija ndiye zikuti bwanji tsopano? Zalongosoka? Kuyankha kwake kwa funso ngati limeneli achimwene kukhoza kukhala kondivutirapo. Nkhani ija pano anayamba kukanirana amwene. Ena akuti ayi, ifetu kuchedwa kwa msewu wa M1 n'chifukwa cha anzathu amene amayang'anira za kuperekedwa kwa ntchito. Enanso akuti ayi, koma a nthambi yoona za kagulidwe ka zinthu ndiye kunali wowowowowowo opanda kumvana chimodzi amwene mukumbukira inu achimwene nthawi ina yake ndidadandaulako za kuchedwa kwa zinthu m'bomako ndidadandaulako za mmene anthu ena ake amagwirira ntchito yawo ndinakuwuzaniko kuti anthu ena ake ndithu chilipo chilipo there is there is ngati sikufuna kuzendewera chinthuchi kuti chigwe ndipo wina aliyense aoneke olephera ndiye kuti ndikusowa uzimu kwathu kuno Tili ndi nthambi za boma, anthu ake ogwira ntchito kumeneko achidodo kwabasi. Amwene, panopa pakupita chilumika chimodzi ndi theka chikhazikitseni ntchito yokonzanso msewu wathu waukulu, M1, umene timadalira kuno. Koma mpakana pano simungakhulupirire kuti palibe chimene tingaloze amwene. Kuli zii! Akuti mapepala kaya akuyenda bwanji m'maofesimu kaya? Akuti tisadandaule zichitika. Ndife fuko lomvetsa chisoni koma. Anthu ena ake akumapita ndithu m'maofesi mukalowamo mathayo awo atavala koma zochitika zake mbwerera zenizeni mbwerera. Ku nkhani ya misewu yathu kuno sizikuyenda amwene. Misewu yathu yasanduka dziphe ikumapha anthu. Maenje akuluakulu m'misewu yonse anthu nkumachita ngozi nkumafa koma mabwanawo kuli zii zosawakhudza ndi komwe. Zikumadzioneka ngati za misewuzi palibe munthu woti akamafunsidwa kuti kodi akulu, apapa ndiye zikuyenda bwanji? Anthu akumalipira misonkho yoti galimoto ndi yovomerezeka kuyenda pa msewu, koma msewu wake osavomerezeka kuti galimoto ikhoza kuyendapo. Nkhani ya misewu kwathu kuno, anthu akugona kwabasi. Ndithu, ena ake akuyenera kuti agwedezedwe, afunsidwe kuti kodi akuluakulu, izizi mukupangiranji? mukupangira dala kapena kuti ena ake aoneke olephera sizoona ayi amwene sitingamakhalire kukamba za misewu opanda chilichonse cha nzeru kuchitika panopa dziko lonse langokhala timisewu tiwiri tolongosoka timisewu tonse tinato nsasa zokhazokha akapatsidwa anthu ntchito yokonzanso msewu akumangozira basi ali phee opandanso wina wake owakwenya kuti kodi zinthu zanuzi mukuzichita bwanji koma Kansewu kungokhala mwezi umodzi wachiwiriwo kayamba kuseseka. Koma olo ndi mmodzi yemwe onena kuti iyayi akuluakulu timufunse amene amakonza nsewuyu kuti wapangiranji zimenezi. Anthu amakhalatu amangiridwa nyumba ndi ndalama zathu zomwezo za misewuzo amatapa kontirakita kukamanga nyumba ya munthu wamkulu. Ngakhale achite kaphulira safunsidwanso ayi akayambira pati. katangale weniweni ndiye ameneyo koma ku bungwe lothetsa zimenezi ata dera limeneli samalikhudza nkulikhudza komwe kwathu kuno achimwene tili ndi anthu oliritsa machitidwe awo a zinthu ndimangolingalira za anthu amene adabwerera kunja zinthu zitasintha mukudziwa inu atalowa anyamata a Alliance adafuna anthu awo nawonso akaone kuti kugwira ntchito kunja zimayenda bwanji M'maembasi mudachotsedwa anthu ntchito. Kaya tiyeni, bwererani kumudzi. Achimwene anabwerera ndithu kumudzi anthu ena otopatopa oti agwira ntchito nthawi yaitali anabwerera kumudzi zilumika ziwiri zapitazo. Koma achimwene, mungakhulupirire kuti pakadali pano ena katundu wawo sadalandirebe? Ndikudziwa muzidabwa achimwene, koma ndithu ndi mmene anthu ena ake akumachitira zinthu zawo m'maofesimu. Munthu kubwerako kunja, kuti ku Nyasalande, koma kufika opanda kalikonse, katundu anagwiridwa ndi anthu osamutsa anzawo. Nkhani zake akuti iyayitu, kwanuko boma silinatipatse ndalama zonyamulira katunduyu, ndiye basi tibam'gwira kaye kufikira atatipatsa. Amwene, zaka ziwiri khoo! Katundu akadali m'manja mwa anthu ena ake. Amwene, anthu ena ndankhaza, mwamva inu? Anthu kumazunzika dziko lawo lomwe. Wina wake penapake basi kungopanga chisankho choti aa akunama amenewa ndikhaulitsa basi. Aonanso kukhalira mapepala osamalipira dala ayi. Amwene, ndi anthu nkugubira, kugubira. Ayi ndithu, tiakatundu timene ankatolera ali kunjako, tinkhudekude tina take kuti iti tikapita nato ku Nyasalande tikapangira chakuti, itinso chakuti. Ayi ndithu, kusanduka phoso la makoswe m'nyumba yosungiramo katundu, eniake manja ali m'khosi, kwinaku misozi ikumatsikira m'mimba kuti koma ndikadadziwa! Ndikadadziwa kuti ndidzazunzika chonchi, kuzunzidwa ndi anthu a mtundu wanga omwe! Ndithudi sinkadavomera kukagwira ntchito ku maofesi a kazembe wa dziko lino kwina. Anthu oti adagwira ntchito nthawi yaitali ukabwera opanda chilichonse! katundu wawo akusunga ena a boma lanu kulephera kulipira ndiye basi tagwira katundu uyu amwene anthu ena ake zaka zawo zochuluka kumazunzika kuti alandire katundu wogwirira ntchito wokhatu akakhala nkumangomba m'manja kuti "Mhm, ayi zikomo mpakana ena kuyamba kudwala nthenda zimene sanadwaleko chifukwa choganiza kudzimvera chisoni kumadzifunsa kuti kodi nchifukwa chani tikuzunzika chonchi tinalakwa chiyani ifeyo Alipo ndithu ena ake amene akuzunza ali phee! Amapita tsiku ndi tsiku ndithu ku maofesi, opandanso chikumbumtima. Opanda chikumbumtima alipo ambiri. Nthawi ya Namondwe, ena adapempha, Chonde, zatithina kuchipatala kuno! Tipezeni anthu tithandizane nawo kugwira ntchito kuchipatala kuno! Anyamata amene anapanga zachipatala koma akumangoyenda kusowa chochita ndiye adathamanga kukathandiza nawo ntchito, ndi chiyembekezo choti ayi, Pakutha pa zonse ndiye kuti tilandira kenakake kangachepe, mwina n'kugulako sopo. Koma ayitu, zonse kutha, basi kuiwalidwa, kulephera kugogoda kuti ma bwana, ma bwana ku Queens-ko ma bwana, ndi ifetu ajawo tidagwira ntchito nthawi ijayo aja, akuti aa tabadikirani inu, tabadikirani kaye, musamakhale ndi phuma ayi, zikukonzedwa, zikukonzedwa, kuli zii, wina wake wachiphanzi anapondanso. ee koma nyasalande nyasalande anakonza mwamva inu ndithu ena akupangira zinazi dala ndi cholinga chofuna kuutsa mkwiyo m'mitima ya anthu ambiri sichabechabeyi ayi ayi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande